a bɛ ɲini ka san kelen bɔ sisan an bɛ kɛ ka aw ladi ka aw bilasira mais aw ladili o kɔni banna sisan ladili banna bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sisan quoi donc an ni simantigiw kumana siman sɔngɔ fana ka gɛlɛn mali kɔnɔ an y'o kumaw fɔ an bɛna ɲɔgɔn ye dɔgɔkun nata fana ni ala sɔnn'a ma ka sariya dɔw ta ɲɔgɔn bolo ka jate dɔw bɔ min b'a to siman nɔgɔ bɛ nɔ siman bɛ nɔgɔya maliyɛnw ma a to ko mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ k'i ka so jɔ i k'a jɔ nɔgɔya la a filanan o ye aw ye parce que n'i k'i bɛ so jɔ i b'a fɔ siman i b'a fɔ nɛgɛ i b'a fɔ masɔn i b'a fɔ manœuvre olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ quoi mais si eh, nɛgɛ fana jɔyɔrɔ ka bon a la mais n ye min fɔ o ye k'a fɔ usine kun tɛ mali kɔnɔ yan min bɛ eh, sariya bato nɛgɛko la a kɛra a pɛnpɛrɛn ye o a kɛra a janya ye o mɔgɔ si kun t'a usine kun t'a a sariyaw bato nka an y'a fɔ aw ye ka waati di aw ma ka waati boloda ɲɔgɔn ye min b'a to a bɛ se ka a labɛn cogo min na k'a to a bɛ se ka eh, nɛgɛ ninnu sariya bato parce que a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ni ko an y'a fɔ k'a fɔ n'i ye ko ye min ye jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ a bɛ kasara se mɔgɔw ma n'an y'a kuma fɔ a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an b'a kuma fɔ siɲɛ kelen ka ɲinɛ a kɔ o tɛ dɛ k'a fɔ siɲɛ kelen k'i kɔ don a la o tɛ n'an ye fɛn fɛn fɔ k'a fɔ nin de ye anw ka hamina ye nin de ye gɛlɛya ye mali ma n'an y'a fɔ aw ye aw k'a dɔn an bɛ taa ka segin de k'a kan mais taa segin in kun ye min ye o ye baaraɲɔgɔnya de ye quoi aw k'a faamu k'a fɔ nin ye gɛlɛya ye jamana kɔnɔ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka gɛlɛya nin ban donc o ye o ye ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira ka waleya dɔw fɔ ɲɔgɔn ye min b'a to an bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ a la min b'a to sariya bɛ se ka bato cogo min na parce que i tɛ se k'a fɔ jamana si la k'i tɛ sariya bato o tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ n tɛ sariya kɔni bato a n'o tɛ se ka kɛ maa si tɛ yen k'e ka jala fariya b'a fɔ k'i tɛ sariya bato o tɛ yen o tɛ yen o tɛ se ka kɛ donc mais yanni i ka taa yala a ka kɛ a ka se kɛlɛ ma a bɛ bɛn ɲini fɔlɔ kɛlɛ kɔni ye jako ni kɛlɛ kɛr'i ma jako i bɛ kɛlɛ kɛ walima k'a fɔ i ye izini datugu n'a kɛr'i ma jako i bɛ izini datugu sinon mɔgɔ si fɛla tɛ k'a fɔ ka izini da parce que ni izini datugu baarakɛlaw de bɛ olu sara olu ka sarako bɛ mɔgɔ dɔw bɛna bila eh, baara bɛna tiɲɛ olu denbaya b'u bolo an b'a miiri o bɛɛ la quoi o de y'a to an ye kunnafoni di ka sabali ɲini aw fɛ parce que ni fanga k'i ma ka sabali o ye koba de dɛ fanga fanga de b'e bolo ale k'i ma ka sabali a ye kumaba de f'i ye quoi n'i ye mɔgɔ kegun ye i b'a i b'a i bɛ hakili jagabɔ a kan quoi fanga bɛ mɔgɔ min bolo fanga jamana jamana k'a fɔ e ka sabali i ka nin baara dabila ko ɲuman tɛ a ye n'i ye mɔgɔ hakilima i b'a dɔn k'a fɔ a ye kumaba de f'i ye quoi mais n'i ye mɔgɔ hakilintan sa i t'a faamu quoi a bɛ k'i kɔnɔ ko fanga bɛ siran i ɲɛ quoi fanga tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ fanga tɛ siran mɔgɔ ɲɛ o tɛ fanga tɛ siran mɔgɔ jamana tɛ se ka siran mɔgɔ adamaden ɲɛ n'i ye fanga sirannen mɔɔ ma ɲɛ fanga de jɛnna ye ale yɛrɛ ka siran e ɲɛ quoi kuma dɔ la n ka kuma in faamu n'i ye fanga sirannen mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ fanga yɛrɛ de jɛnna n'a ye ale ka siran e ɲɛ quoi fanga tɛ se ka siran mɔgɔ ɲɛ fanga tɛ se ka siran mɔgɔ ɲɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o fura tɛ mɔgɔ bolo maa si tɛ se ka fanga kɛlɛ maa si tɛ se k'i kɔ da fanga kɔ la n'i y'a y'i kɔ da a la a b'i kɔ pɛrɛn maa tɛ se k'i kɔ da fanga kɔ la donc ni fanga k'i ma a ye sabali a ye nin baara dabila nin bɛ mais an y'a ye sisan hali samiyɛ tɛmɛnen so dama min binna mali kɔnɔ mɔgɔ su dama min bɔra a la an y'a ye mais a bɛɛ lajɛlen jate fɛn fɛn bɔra a la a bɛɛ lajɛlen bɛ nɛgɛko kuma de fɔ donc an tɛ se ka sigi ko an b'o lajɛ ko an tɛ fɛn f'o la o tɛ se ka kɛ donc an ye a bɛ ka san kelen bɔ sisan an bɛ kɛ ka aw ladi ka aw bilasira maintenant o ladili o kɔni banna sisan ladili banna bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sisan quoi mais min kɔni fɔ o ye k'a fɔ bi an sera anw sera an dan na an sera an dan na ka aw kɔlɔsi an sera an dan na ka aw ladi an sera an dan na ka aw bilasira maintenant ni min y'a mɛn o y'a mɛn ni min m'a mɛn o k'a mɛn